M'bale wanga wolemekezeka m'chipembedzo, vesi yathu imene lero tikhale tikukumbutsana ndi imene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutikumbutsa kunena kuti gwiritsani chingwe cha Mulungu nonse ndipo musasiyane. Gwiritsani chingwe cha Mulungu nonse ndipo musasiyane pogwira chingwe chimenechi. M'bale wanga wolemekezeka m'chipembedzo, vesi imeneyi Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutilamulira pamene ndikunena kuti akutilamulira ndikunena ine ndinu chifukwa ife Tonsefe ndi anthu aja amene Mulungu Allah Subhaanahu wa Ta'ala ananena m'buku lolemekezeka la Al-Qur'an kunena kuti huwa sammakumul muslimun, ndi iye Mulungu amene anakupangani inu kuti dzina lanu mukhale Asilamu. pamene mulungu akulamulira kuti wa'tasimu bihablillahi jamian akunena anthu amene ali achipembedzo cha chisilamu chifukwa ina ndi mipingo koma chipembedzo ndeno ndi chisilamu pamene mulungu akunena inna dina indallahi islam Ndithudi, chipembedzo chimene chili chenicheni chovomerezeka kwa Mulungu Allah Subhaanahu wa Ta'ala ndeno chipembedzo cha Chisilamu. Asilamu amenewawo ndi amene Mulungu Allah Subhaanahu wa Ta'ala akuwauza kuti, Wa'tasimuu bihablillahi jamii'an wa laa tafarraquu, Gwiritsani chingwe cha Mulungu nonse ndipo musasiyane. M'bale wanga wolemekezeka m'chipembedzo, tiyeni tsopano tioneni chingwe cha Mulungu Allah subhanahu wa taala chimene Mulungu Allah subhanahu wa taala akutilamuliracho kuti tichigwire ndipo tisasiyane pogwira chingwe chimenechi. Kodi chingwe chimenechi ndi chingwe chanji chimene Mulungu Allah subhanahu wa taala akunena? angakhale kuti anthu omasulira qur'ani ena akunena kuti chingwe chimenechi akunena chingwe chakwe ndeno chingwe chimene chili qur'ani mugwiritse chingwe cha qur'ani mugwiritse buku la qur'ani nonse mugwiritse buku limeneli ndipo musasiyane Pamenenso ena akunena kuti chingwe chimenechi ndeno ndi usilamu weniweniwo. Inuyo ngati muli asilamu, ngati muli asilamu nonse dzina lanu kukhala limeneli, limene Mulungu Allah Subhaanah wa Ta'la mugwiritse chisilamucho ndipo musasiyane. Umu ndi mmene Mulungu Allah Subhanahu wa Ta'ala akunenera watasimu bihablillahi jamian wala tafarraku, gwiritsani chingwe cha Mulungu nonse ndipo musasiyane. Abale anga olemekezeka m'chipembedzo, ndikhulupirira kuti mmene ndanena motere, iniyo mungakhale ndi funso ndikufunsa kapena kumafunsa kunena kuti kodi lero ndife anthu ogwirizana? Kodi lero ndife anthu ogwiritsa chingwe chimodzi? Kodi lero ndife anthu amene tili limodzi ndithu? Mwina yankho kwa inuyo nonsenu mutha kukhala ndi mayankho osiyanasiyana. Ena mutha kunena kuti ndife anthu ogwirizana, ena mutha kunena ndife anthu osiyana. Koma zonse zimene munganenezo, zonsezo ndi zoona kuti ndife anthu ogwirizana ndithu. And kugwirizana kwathu kwake ndikonena kuti chifukwa choti chisilamu chisilamucho chili pakamwa pathupa chifukwa choti chisilamu chili pakamwa pathu tonsefe ndi asilamu tikugwirizana koma tikafika ku chisilamu m'mitima mwathu ndife anthu osiyana sitikugwirizana, sitikuchitira zinthu limodzi, Qurani yonse tangoikoleka pena pake, kungoipanga Quraniyo ngati maluwa opangira kuti mwina manyumba mwathu mukhale maluwa, nde takolekakoleka Qurani mmanyumba mwathu, mavesi ndi mavesi koma osatsatira. Ena Qur'an yomweyo taikolekanso mwina mmagalimoto kumene ndikukaleka mmagalimoto mwathu ma verse koma osaitsatira. Ndeno mutha kuona kuti ma answer onse awiri ndife anthu ogwirizana ndi answer yoona, ndife anthu osagwirizana ndi answernso yoona. Koma kuti tiye tioneni kuti ngati tikugwirizana tamva kale kuti ndife anthu amene uisilamu uli pa pakamwa pathupa. Pakamwa pathupa ndife Asilamu amphamvu, koma tsopano zochitika zimene timachita ndi tsopano zimene zili m'mitima mwathu zosiyana. M'bale wanga wolemekezeka m'chipembedzo, mwina nditasiyira pomwepo inuyo simungathe kumvetsa bwinobwino kuti kodi tikusiyana pati, kodi zimene tikusiyanazo ndi zichani? M'bale wanga wolemekezeka, lero, choyambirira chimene lero tikusiyana, ndeno kuti tikusiyana pa machitidwe a zinthu. Mwachitsanzo, ifeyo lero Asilamu ndife anthu amene tikusatira mchitidwe wa anthu a mipingo kuti Chisilamu chija chisamamveke, zizingomveka za mipingo basi. Mwachitsanzo, lero, lero, pali Asilamu amene amakhulupirira, kukhulupirira kwa ndithu kuti na ife, ifeyo, ife ndife anthu a Qadiria. Ndeno kwa iwo aja ndi Qadiria. Nde kuli ena amene anene kuti na ife, ifeyo, ife ndife a Sukuti. Enanso onena kuti ife ndife a Shadhiriya. Ena anenanso kuti ife ndife a Kashimandiri? Ena anena, Ife ndiye kuli mayina ena ambiri amene anthu akumavomereza, ndiye kulinso mayina amene anthu sakumavomereza. Angakhale usavomereze, koma zina limenelo munthu wina akupasabe. Lero kuli Mawahabi, lero kuli Mandani, ambirimbiri mayina. amene Asilamu ena amakhulupirira ndithu kuti Chisilamucho ndiye ndi maina amenewo, koma Mulungu Allah Subhaanah wa Ta'la sanatero. Mulungu anangoyankhula kamozi kunena kuti huwa sammakumul muslimun, ndi iye Mulungu amene anakupangani inu kuti zina lanu mukhale Asilamu. Chifukwatu mukapita m'mipingo simukapeza anthu aja kuti mpingo kapena chipembedzo cha Chikristu chatchulidwa m'Baibulo kuti chimenecho ndiye chipembedzo, ayi. Baibulo lonse kuchokera ku Genesis mpaka kufika ku Chivumbulutso kulibe kumenekoko dzina limene adanena kuti Chikristu ndiye dzina la mpingo kapena la chipembedzo, chifukwa Chikristuyo si dzina la chipembedzo, ndi dzina la mneneri wawo amene ali Yesu Kristu. Ndi chifukwa chake zinalo silikupezeka m'Baibulo kapena m'mabuku mwawo kuti iwowo ndi Akhristu, koma anangolitenga kuti lingogwirizana chifukwa choti Mtumiki wawoyo ndiyeno anali Yesu Khristu. Pomwe Chisilamu zina limeneli likupezeka ku Quran kumene Mulungu Allah Subhana Watala wanenetsa kuti ndinu chipembedzo chanu ndinu Asilamu. wa man yakbalu ghaira lislama dinan falan yukbala minhu amene angalolere iyeyo chipembedzo china chosakhala cha chisilamu sadzalandiridwa kwa mulungu allah subhanahu wa taala ndi zimenetu mulungu akunena kwa anthu a chipembedzo cha chisilamu koma lero asilamu mulipo inu ndinu asilamu ndithu Nanga bwanji lero mukukhala ndi maina osiyanasiyana ngati maina amenewa, mpaka mukumakhulupilira ndithu kuti ifeyo ndifeyo ndithu, mpaka zimenezo kumakhala kuti zili ndi maphokoso oti mpaka kunena munthu wina kunena kuti naa ine a Kadiria sangakwatire pakhomo panga, inenso a Sukutu asakwatire pano, kukhala ngati kuti tsopano chifukwa mkhirisitu mukamufunsa mumapemphera kuti, palibe amene adzakuuzani kuti ndine ndimapembedza kuchikhirisitu. adzakuuzani kuti ine ndimapembedza kwa aroma ndimapembedza kwa anglikani ndimapembedza ku ccp ndimapembedza kwa assemblies Sa- satchula dzina loti amapembedza kuchikhristu ndi zimene inu mukufuna zimenezo kuti musamatchule musakhala asilamu mukhala akadiriya musakhala asilamu mukhala asukuti musakhala asilamu mukhala akachimandiri musakhala asilamu mukhala ndi mayina amene muli nawo zimenezi izi ndi zimene zikupangisa angakhale zochitika zathu ndife anthu asilamu amene tilibe kolowera koma tilibe kolowera chifukwa cha ife tokha makamaka ndikufuna ndinene pano kwa inuyo amene muli mashekhe Inu ma shekhe ndi amene mukuwapangisa anthu kuti azikhala ndi mpungwepungwe woti anthu azikhala ngati alibe anthu amene amawatsatira. Lero tikumachita zinthu mwa mpungwepungwe osadziwa kuti zimene tikupangazi kodi phindu lake likhala la ndani. Pamene tikuyankhula pano pamene tikuyankhula pano kuli asilamu ena ajoina anthu ena magulu oti azikayenda akuti mademo. Kodi mademo amenewo athandiza iweyo? Athandiza chisilamu? Athandiza ndani kodi? Komanso iweyo msilamu kodi ukuziwa cholinga chimene anthu amenewo akupangira zimenezi? M'bale wanga wolemekezeka mchipembedzo, ngati munthu sukuziwa Mulungu amanena fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, muwafunse anthu ozindikira ngati inuyo simukudziwa. M'bale wanga wolemekezeka wachipembedzo, anthutu lero akuyenda kumene kuja ndi zolinga zawo, zimene zolinga zimenezo sizingathandize Chisilamu mpang'ono pomwe. Koma ndi chifukwa chani inuyo mukuyenda nawo kumene kuja? Chifukwa choti inuyo ndi anthu amene mwazolowera kuti mukhale muzipange ngati mulibe bambo anu, muzipange ngati mulibe mtsogoleri wanu. Muzipange ngati mulibe kunyumba kwanu kumene inuyo mungatenge malangizo oti akulangizeni zochita. M'bale wanga wolemekezeka m'chipembedzo and zimenezi gwero lake, gwero lake ndi anthu amene muli ma shekhe. Fo ma shekhe mwasankha kuti mukhale ndi mbali ina yake, cholinga chakecho ndi choti cha inu nokha ndi m'nyumba mwanu osati cholinga chake cha Chisilamu. Abale anga olemekezeka m'chipembedzo, Mulungu Allah Subhaanahu wa Ta'ala akutichenjeza komanso akutiuza. Mulungu akunena mu Qur'an ngati mmene zilili pamenepa, Mulungu akunena kuti zotsatira za zimene zili kuchitikazi, anthu mukukangana ndeno mkangano ukufika mpaka m'manyumba mpaka ana kumakangana kuoneka kuti ngati anthuwo ndi osiyana zochita. Tsopano, mukamakangana, zotsatira zake zimakhala zotani? Kapena kuti kukanganako, kodi Mulungu amati bwanji zokangana anthu a la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ngati nonsenu ndinu a la ilaha illallah, mukafuna kuti mukhale Msilamu la ilaha illallah, nonsenu ndi a la ilaha illallah, ndiye zikupezeka kuti inu mukukangana, zotsatira zake ndi zotani? mulungu allah subhanahu wa taala akunena m'buku lolemekezeka la qur'an wala tanazau fatafshalu watadhhaba rihukum musakhale anthu okangana asilamu musakhale anthu okangana musakhale anthu okangana mulungu akuletsa tsopano mulungu ngati waletsa ngati inuyo mupitiriza kuti muzikangana mukhala bwanji mulungu akunena kuti fatafshalu mukamakangana mukhala anthu olephera tsopano mukakhala anthu olephera zotsatira zake ngati asilamu mukhala anthu otani mulungu akunena kuti watadhhaba rihukum mukhala anthu opanda mphamvu abale anga olemekezeka m'chipembedzo lero lero lero mmene takhalira asilamu ku malawi kuno mmene takhalira ifeyo anthu achisilamu tingakhale anthu opanda mphamvu koma inuyo mukhulupira kuti tili ndi mphamvu mupezeka kuti tilibe mphamvu chifukwa chani tilibe mphamvu wani anthu ife tikukangana pamene tikukangana tsopano tikutukwana atsogoleri Atsogoleri tikuwatukwana tikawatukwana atsogoleri aja tsopano basi no kukhala chi- munthu akatukwana bambo ake zikhala bwanji mulungu wako tsopano amamtemberera ndiyeno tsopano ngati mukutukwana atsogoleri zotsatira zake tsopano basi chikhala chipwirikiti lero timakhala ngati atsogoleri tilibe koma tili nawo andi zimene zizo izi zimene zikuchitika zikuchitika mpaka kukafika kutali Kuli anthu ena amene amayankhula komatu anali konkuno ndikuchoka lerolo ife tikamakhala ngati asilamu aku Malawi timanena kuti southern region ya kumwera ino ngati kuli chisilamu tinakafikitsa ndife asilamu aku Malawi palibe amenenso angakanire ife ndi amene tafikitsa chisilamu ku Zimbabwe Tafikisa chisilamu ku Zambia, tafika chisilamu ku South Africa, tafika chisilamu ku Botswana, ku Swaziland, ku Namibia, konseko chisilamu chafika chifukwa cha asilamu akuno ku Malawi. M'bale wanga olimbikitsa chipembedzo, mutapita mayiko amenewowo, pa mzikiti mukapeza kuti imamu ndi wa ku Malawi, ngati simupeza imamu wa kumalawi mupeza kuti muazini ndi wa kumalawi ngati simupeza mupeza kuti amene akufunisa kumenekoko ndi wa kumalawi kuno ndi zimenezo palibe amene angatikanize anthu apitisa chisilamu kumeneko ife ndikukhala kuti kuno kulikulu la Isilamu ku southern africa kuno Kalelo anthu amapita kumenekoko ndi zolinga zabwino, chifukwa choti kale kunalibe anthu amene lero mukuwaonawo. Mashekhe amene lero akuoneka anali osowa m'ma 70s, m'ma 80s, ayamba kuoneka pang'ono m'ma 90s, ndi mmene ayamba kuoneka tsopano mashekhe amene lero mukuwaona. Ndiyeno cholinga popita chinali chabwino. Lero anthu akupita kumene kujako kuti azikatukwana atsogoleri a ku Malawiko. Ndiye amawatukwana, kuwatukwana ndi kuwayika poteropo. Koma kuti kodi mtsogoleri angakhale wina wina uliwonse ndimayesa amachita kusankha anthu. Ndiyeno inu akusankheni mwathawa anthu, mwathawa anthu konkuno, mwapita kumeneko akusankheni muli kwina. Ndimayesa mubwere kuno kuti azakusankheni mmene zimakhalira lero lero chifukwa cha zimenezi abale anga lero asilamu ku malawi tilibe mphamvu tilibe mphamvu zoti titha kupanga zinthu aliyense akupangira payekha mphamvu tilibe Nditha kukupatsani zitsanzo zambiri zoti ife mphamvu tilibe chifukwa anthu ena amaganiza akamapanga zinthu pa iwo okha ndiye kuti iwowo akutha kupanga zimenezo. Ayi ndithu, yadullahi maa aljamaa, mkono wa Mulungu amayika pa gulu, mkono wa Mulungu amayika pa gulu. Ine ndimayankhula zinthu, mkono wa Mulungu umakhala pa gulu. Lero lero pamene ndikuyankhula pano, muona kuti anthu tagawikana tikupanga aliyense payekha. Ngati inu muli mtundu umodzi, mupanga panokha. Ngati inu mukuchokera kumodzi, mupange panokha. Ngati inu muli kaya autali, mupange panokha. Zimenezozo zitithandiza bwanji? Zimenezo ndi zimene Mulungu adatiphunzitsa. Mulungu akutiuza kuti watasimu bihablillahi jamiani, gwiritsani chingwe cha Mulungu nonse, wala tafarraku, musasiyane. lero nde tikupanga patuka patuka taonani mpaka pano mmene lero zinthu zilili lero lero tili ndi anthu a ndalama achisilamu koma anawo anthu amenewa amakaphunzira masukulu achikristu for ngati kuli masukulu abwino ndi masukulu achikristu anthu anzathu amipingo Lero timalolera kutenga mwana azikaphunzira kumene kuja nazare mulungu wa atate wa mwana wa mzimu woyera ndikumalipira iwe ndalama palibe amene angakane pano timapanga zimenezi lero lerolo kuti munthu adwale mzimayi woyembekezera chipatala chabwino chimene angapite ndi chandani cha anthu achikristu Achikristu azikamvula kumene kuja mzimayi wa chisilamu ndeno azikabwera kunoko lero ndi zimene tikupanga ati kukapereka ndalama kumene ati kumanyadiratu wapita ku seventh day wapita kwakuti kwakuti yeti kumene kujako ndi kwa akristu koma zimene zikuchitika chifukwa chani akristu ndamene ndi ndalama ikonomi ya kumalawi ili m'manja mwa asilamu kuti inu muyende mu matauni athu akuluakulu amene ali olemera mmene momo ndi anthu achisilamu koma ndi chifukwa chani pamodzi ndi zimenezo sitikukhala ife ndi chipatala chathu chabwino aliyense akufuna zipanga payekha payekha zimene zikusemphana ndi mmene mulungu akutiphunzitsira yeti kurani imeneyi tikuyitenga ndi kumayiyika m'makoma a manyumba mwathu ndikumayiyika mmagalimoto mwathu ndikumayiyika mu zinthu zathu kurani kumayiyika ngati maluwa koma osayitsatira mulungu akunena watasimu bihablillahi jamia gwiritsani chingwe cha mulungu nonse wala tafarraku musasiyane chifukwa cha mitundu yanu musasiyane chifukwa cha kulemera ndi kuvutika musasiyane chifukwa cha kuphunzira ndi kusaphunzira musasiyane chifukwa choti inuyo ndi otani ayi mulungu sakunena choncho ya ayuha nnas inu anthu inna khalaknakum min dhakarin wa unsa tinakulengani kuchokera inu kwa munthu wamwamuna ndi wamkazi wajaalnakum shuuban wa qabaila litaarafu, tinakupangani inu ochokera kwa anthu mitundu yosiyanasiyana mafuko osiyanasiyana sikuti ena ndi olemekezeka kuposa anzawo amene akuyankhula chizungu olemekezeka kuposa amene samatha amene akuyankhula charabu ndi olemekezeka kuposa amene samatha si choncho litaarafu, tinakusiyanitsani inuyo kuti muzi- muzigwirizana kapena kuti muziziwana kuti awa ndi akuti awa achokera ku zimbabwe awa achokera kwakuti basi inna akramakum inda allahi atqakum olemekezeka wanu kwa mulungu allah subhanahu wa taala ndi uja yekhayo amene amamuopa mulungu allah subhanahu wa taala Sikulemekezeka choti iwe uli ndi doctorate degree, kapena iwe uli ndi mabiliyoni ndalama, kapena iwe ndi khungu lotani, kapena iwe ayi. Zimenezo zilibe kanthu. Koma inna akramakum indallahi atqakum, wolemekezeka wanu inuyo kwa Mulungu Allah subhanahu wa taala kumwambako ndi uja amene amamuopa Mulungu Allah subhanahu wa taala. Tsopano kumuopa Mulungu Si chinthu choti inuyo munganene kuti ine ndiopa Mulungu ayi. Opa Mulungu amamudziwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Choti tikanakhala opa Mulungu sibwezi tikusiyana chonchi. Sibwezi tikusiyana mmene tikusiyaniramo. Lero ndife anthu osankhana. Osankhana mitundu lero. abale anga olemekezeka chipembedzo lero ndife osankhana pali pamene pakakamira ubale wathu uli palaini pomwe basi ubale wathu wa ife uli palaini pa lerolo lachisanu kapena pa jamaa koma tikangotuluka basi wina wake basi no ndi wina winanso ndi wina winanso ndi wina mulungu atipangira chisoni bwa Angakhale kuti timalira, kulira, o, ifeyo, ife, koma atipangira chisoni bwanji lero pamene ifeyo tikumakhala moteromo. Angakhale mutati mutati titati tipite nthawi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nthawi imeneyoyo kunali anthu oyera okhaokha koma kuti angosiyana mitundu kunali Salman al-Farisi kunali anthu ena ndi ena kunali achina bilali munthu wina anangoyerekeza kunena mtumiki ali pompo kumpanga bilali kunena kuti yabnal aswad iwe mwana wa munthu wakuda koma mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam anapanga za mtundu wanji maso ake anafira kwambiri chifukwa choti iyeyo sanayankhule bwino kodi munthu wakuda ndi ndani munthu wakuda ndi ndani koma kunenanso zimenezozo ndi mnyozo kapena kuti ndi zinthu matusi zosakhala zabwino kuyankhula choncho kwa munthu chifukwa munthuyo ndi munthu ndithu tikamanena kuti chimanga kuli chofira chani chomwecho chonsecho ndi chimanga chifukwa mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallam amanena kunena kuti palibe kusiyana pakati pa inu inu nonsenu ndinu amodzi anthu ngati mmene mulungu akunenera inna akramakum inda llahi atkakum olemekezeka wanu kwa mulungu ndi uja amene amamuopa mulungu osati chifukwa choti iwe unachokera dziko lakuti wina anachokera ku saudi kubwera ku malawi kuno nde kuti wa ku saudi uja ndi wabwino kuposa wa kuno ayi wina anachokera kaya ndi kuti kubwera kuno ndiye kuti amene ndi wabwino kuposa wa kuno ayi zikakhala ndalama ndiye kuti mulungu anatisiyanisa And Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kupera mwa mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanenesa kuti munthu aliyense azikuti- azikhutitsidwa ndi chimene Mulungu wapatsa. Komanso amanena kuti ngati ukufuna kuti uthokoze iwe uzimuyang'ana amene ali pambuyo pako ndiye uthokoze. Osamangoyang'ana msogolo mpaka upeza chuma mu njira zosakhala zabwino. wala tanazawu musakhale anthu okangana fatafshalu mukakangana mudzakhala anthu olephera watadhhaba rihukum komanso muka- mukalephera mphamvu zanu zipita abale anga olemekezeka asilamu kodi lero anthu sakuyankhula kuti msilamu sangapange chilichonse muno mmalawi asakhale pa udindo wina uliwonse anthu anakhala kodi zimenezo simukumva kapena mukungoziona ngati ndi nkhambakamwa Kodi inu mukudziwa kuti anthu anamuyitana munthu kuti ngati iwe ukufuna kuti ndikupangire zakuti usiye chisilamu? Simukudziwa? Mabishopu anakhala choncho malo mpaka na awiri. Abale anga, kodi zimenezi zikutanthauza chani? Koma ifeyo ndi chifukwa chani? Chifukwa anthu osagwirizana.

Anthu amene Mtumiki Muhammad salla Allah alaih wasallam ndi ena anamutsatira iyeyo maSahaba anali bwanji? Ashiddau alal kuffar, anali anthu aukali kwambiri ku makafiri, ruhamaau bainahum, anali anthu ochitirana chisoni pakati pawo. Lero, lero, Asilamu lero. Mukabwa. Lero Msilamu ndi waukali kwa kwa Msilamu mnzake, lero Msilamu ndi wachisoni kwa kafiri. Ndi mmene tikukhalira lero, palibe amenenso panopa anga angatsutse. Lero Msilamu ndi waukali kwa Msilamu mnzake, lero Msilamu mnzake wake wochitira chisoni ndi kafiri. opposite ndi mmene aya ya mulungu allah subhanahu wataala ikunenera koma chikhalirecho ife ndi anthu ozimenya pa mtima kusonyeza kuti ndife ophunzira mashekhe ndithu kusonyeza kuti ndife amene tili asilamu amphamvu ndithu koma zimenezo ndi zimene zikuchitika mu community yathuyi Komyuniti yathu ya ife ya Chisilamu zikuchitika zimenezi lero. Kuli Asilamu kuli Asilamu lero oti munthu ngati ine ndikabwera ndikunena kuti salamu alaikum angondiyang'ana ndikuyang'ana basi osayang'ana osa- osandiyang'ananso kawiri ali amene utakubwera kuzatipempha amene utakubwera kuzapanga zakuti amene utakubwera lero lero tikukhala moteromo lero palibenso amene angatitsutsa lero chikhalidwe chathu ndi chimenecho kodi abale anga olemekezeka ngati tikukhala moteromo tikuganizira kuti ifeyo mulungu atichitira chisoni motani pamene mulungu allah subhanahu wataala akutiuza mu vesi imeneyi watasimu bihablillahi jamian mugwiritse chingwe cha mulungu nonsenu wala tafaraku musakhale anthu osiyana ngati tikupanga zimenezo si chiyani chosiyana ndi chimenecho abale anga olemekezeka chipembedzo lero lero lero msilamu atakumva kuti msilamu mzawo akuchitidwa ataki apa pafupi pompa iwe ndikumagona ndikumakhala chifukwa chakuti chani ruhamau bainahum palibe kuchitira chisoni pakati pathu palibe Mmalo mwake lero tikungokhala asilamu ngati tilibe mtsogoleri koma chikhalirenicho mtsogoleri tili nayo qurani imene ili qurani imene mulungu anayitsitsa chinamkomera mulungu qurani kuti ikhale chivumbuluso chomaliza kwa ife koma lero mmalo mwake ife qurani tayisiya ndikuyika kumbuyo lero nde tatenga tsopano dziko lapansi ndikuyika kutsogolo lero aliyense akulimbana ndi dziko lapansi kuti alipeze ndiye angakhale kuti kupeza kwa dziko lapansiko apeza mu njira zosakhala zabwino ali rede kuti apange zimenezo palibe kanthu lero ndi mmene tikukhalira abale anga olemekezeka chipembedzo ndi mmene tikukhalira lero pakati panopa msilamu lero ali rede kuti apeze dziko lapansi pano mosayang'ana kuti alipeza motani Angakhale kuti ngati angalipeze dziko lapansi pano moti adane ndi Msilamu mnzake alibe nazo ntchito atha kupanga zimenezi. Ndeno koma tiku, tikupita zotsatira zake zonse zitapangapanga ndeno tsopano mapeto ake ndi otani ngati tikusemphana ndi Mulungu motero? Mulungu atipasa mavuto osiyanasiyana, atisakanikirana, atisakanikiza a- abale athu aja kukhala adani athu. lero munthu akuyenda ndi munthu lero ndikumati uyu ndi m'bale wanga ndi m'bale wanga yeti mulungu allah subhanahu wa taala akukuuza kuti amene si m'bale wako mulungu allah subhanahu wa taala si ananena mu qurani kumuuza mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam lero tikuziwa tonse

ndikumane kuti amene ndi mzanga ndikumane amene ndi wakuchita wakuchita naye iye zinthu lero sitikupanga zimenezo abale anga koma mulungu wanga subhanahu wa taala adatifotokozera motero walan tardha ankal yahudu walan nasara sadzakukonda iwe mtumiki muhammad muyuda angakhale mkhristu hatta tattabia millatahum mpaka pamene iwe udzatsatire zolinga zawo lero sitikukhala pambuyo pa iwowo

msilamu amene mukuona inu kuti koma uyuyo uyu ndiye ndi msilamu woyipa kwambiri koma iye uja sakuchita dinawo sichisilamu ku dini tasiya amene ndi wabwino kusiyana ndi mkhristu amene iyeyo ali mkhristu ndi kumakhala mkhristu ndi kumamunena kuti wabwino ameneyo si wabwino bola ndi msilamu woyipa chimodzimodzinso mmene mulungu akunenera mtsogoleri wanu amene ali woyipayo amene bolani kukhala wachisilamu kusiyana ndi winayo amene mukuona kuti ndi wabwino Kodi Mtumiki sananene, Walau ta'ammara alaikum abdun habashiyyun, angakhale atakulamulirani inuyo kapolo weniweni, mumuvomere kapoloyo kusiyana ndi kuti mupange zinthu ndi anthu ena. Abale anga olemekezeka m'chipembedzo, kodi zimenezi zikuchitika chifukwa chani? Zimene zikuchitika zimenezi, inuyo pano, nonsenu pano, mu- muzikiti muno, aliyense pano, aliyense pano ali ndi dokotala. Akadwala dokotala wake wakuti

Ati timadandaula business sikuyenda mwakuti koma tilibe mashehe amene angatipangire maduwa ma business mwathu timangokhala basi chifukwa choti tasayikatayirira tasiyirira ndi chifukwa cha chani abale anga olemekezeka lero tikukhala tikudandaula lero yakuti nginijenda achimwene nginijenda achimwene ngawa kweleko kunyumako ndiko nginijenda achimwene mukaona kuti maphunziro sakuyenda kuno ku secondary school musaganize kuti ndi ku secondary school maphunziro kumene aonongeka ndi ku primary lero akudanda ma university yathu lero ilibe ma- siku university ko maphunziro aonongeka ku sekondale koma inu simukuona ndiye mukamadandaula kuloza kuti sizinayende kuno inu sizinayende kuno osati kumeneko kumene kuzindikiro kumene sizinayende kuno ndikumbuyo kwanu kumene zinthu sizili bwino

Ndanena kale kuti munthu akanyoza kholo amakhala wotembereredwa. Ndiye iwe ndi Msilamu ndiye ukunyoza Chisilamu. Kukuuza kuti zimenezo uzipange mwakuti, anyamata athu akumatiyankha zinthu zosakhala zabwino zimenezo. Enanso nkumanena kuti, Sindikufuna kukumana ndi Sheikh wina aliyense, ine ndagamula ndagamula basi. Ukwati watha watha anyamata kuyankhula zimenezo. ife timakondwa alhamdulillah dziko likupita kuti lero tikamadandaula lero timakhala tikudandaula ngati izi koma mulungu akutipatsa mavuto zijazi zinazi abale anga olemekezeka m'chipembedzo kumeneko tikufuna kukumbusani kuti mulungu wanga subhanahu wataala akutiuza kuti tigwiritse chisilamu Tigwiritse Qur'ani, Wa'tasimu bihablillahi jamii'an, Gwiritsani chingwe cha Mulungu nonse, wala tafarraqu, musasiyane. Ngati mukasiyana, wala tanazau, ndiyetu kumabwera kukangana. Wala tanazau, musakangane. Fatafshalu, mukhala anthu olephera mukakangana. Watazhaba rihukum, mphamvu zanu zipita, mukhala anthu opanda mphamvu. abale anga olemekezeka chipembedzo umutu ndi mmene mulungu akutiphunzitsira kuti mawa asadzapezeke munthu wina wonena kuti ayi apapa zinakhala mwakuti ayi ndithu koma tonsefe dzina lathu ndi limodzi la chisilamu andi pakabwera dzina limeneli la chisilamu palibe kusiyana mitundu palibe kusiyana kulemera ndi kuvutika palibe kusiyana kuphunzira ndi kusaphunzira tonsefe palibe kusiyana kwa khungu Tonsefe timayenera kuti tikhale Asilamu ochitira zinthu limodzi, olemekezana, osati kuchitirana chipongwe wina kumpangira mzake. Koma tika, tikumayenera kuti tipange choncho kuti ndife and tikuyenera kuti tizichemerera kapena kuti ku, ku, ku, ku, kukhala proud kuti ife ndi anthu a Chisilamu. Tikuyenera kukhala proud kuti ndifedi anthu a chisilamu koma mmalo mwake chisilamu chathu lero abale anga ndi cha pa line tikatuluka chisilamu palibe ati tikayankhula zimenezi mizikiti inayo inayo amatipanga bani kuti tisakalalikire ndiye timati palibe kanthu Ife bolani tayankhula zoona chifukwa ntchito yathu ndikukuuzani zoona angakhale mutiuza kuti tisadzalalikirenso sitibwera kudzalalikira koma tizipita mmudzimo tikalalikire kwa anthu amene kuli njala ku mmidzi muli njala yoti anthu akufuna ma waizi andi ma shehe tangokhala mtauni muno tonse Mwapoti tipita kumudzi munthu akuchoka ku Italy kutsika bus kutsika ndege kuchileka ndi kuyenda umu mmatauni umu kukakhala kumidzi kwathu komwe and yet ife ma shehe tili kuno ndiye tikudandaula kuti chisilamu chikutsika asilamu tilipo ochepa anthu akusiya chisilamu kumudziku kuti ife tili kuno anthu akusiya chisilamu kuti ife tili kuno and tikabwera kuti chabwino tingoyenda pang'ono akufuna kutibera abale anga watasimu bihablillahi jamia gwiritsani chingwe cha mulungu nonse wala tafarraku musasiyane musasiyane abale anga mukhale chinthu chimodzi kuti mulungu atipatse zabwino mkono wa mulungu uli pamodzi ndi anthu ambiri ndi mawu amene amalingana ndi nthawi lero tsiku lachisanu sitingathe kuti tipitirize chifukwa la tsiku la msonkhano ayi Ngati Mulungu angafune tidzakumananso nthawi zina. Mulungu akhale nanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.